Kɔmi buwa ka san wolonwula saraka bɔ bɛ na se dɔnku n tun b'a fɛ an ka a labɛn yanni waati cɛ o de tun wele tun ye a bɛ labɛn cogoya minnu na an fara n fa ee e bɛ to ka ɲinɛ de kɔ wa o de bɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ i m'a fɔ ma hakilina jigi a ma s'o ma kɔrɔlen saraka tun bɛ bɔ cogo min na an b'a bɔ ten de wa ne b'a dɔn n'a ma bɔ ten fana bɔ cogoya wɛrɛ t'a la sabula misi bɛ san fɛn min na malo bɛ san jama de bɛ na mɛ e yeko tan o yeko tan ne mana na ni waa kelen e bɛ na ni waa fila ye sisan i bɛ tila ka na jɔ n ma ko wa i k'i hakililajigi de don wa an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ kɔrɔlen de la to ka maloya dɔɔni sa i yɛrɛ kun kɔrɔya ma n'a fɔra e de ne kɔrɔkɛ nka ne de bɛ ka du responsabilité bɛɛ ta k'a da n kun na hmm? Lamini fo i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn dan y'a se de ye n ye ne ka fɛn fɛn di buwa kunko la i b'a sɔrɔ ne se de don n'a se bɛ ne yɛrɛ ye ne kelen b'a bɔ ka sɔrɔ hali a ma se e ma mɛ mun y'a fɔ ne ka d'a kan i ni ne ye kɔrɔ dɔgɔ de ye sinjimaw de o cɛ ne tɛ se ka foyi de kɛ k'a fɔ tun b'a dugu n fa ne ma ko e ta ma sa mɛ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo di o ma se hakililajigi ma kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de misi ne de b'a san malo bɛ san ne de b'a san nasɔngɔ bɛ di ne de b'a bɛɛ kɛ e mago bɛ mun wɛrɛ la

ne y'a f'i ɲɛna k'i kana na to ka ne ɲininka nin kuma nasugu nin na ni ne ye min kɛ e ye nin du in kɔnɔ o de ka ɲi i ka di ne ye kojugu wa i ye musoba de ye ne bolo Danbele Danbele i yɛrɛ ye cɛba de ye cɛ min ɲɔgɔn tɛ cɛ tɔw cɛ la hali k'a dan ka baara ɲini k'a di ne ma ka ne tɛmɛ n musoɲɔgɔnw cɛ la i sara fosi tɛ ne bolo la i ni ce i yɛrɛ ye ne bɛ bɔ wagati min ye n ja wa ne bɛ don wagati min ye n ja i tɛ fosi fɔ n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a mankan tan tɛ yen nɔ ne b'i fo o la kosɛbɛ Danbele n bɛ kumakan kelen f'i ɲɛna bi fo ka taa fo dugukolo melengera ni n y'i janfa don o don n ni ka minɛ o don Sika, je t'aime. Moi aussi. An ka sara kɛra bi. Ahan. Ah, vraiment o ɲɛna.

e ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ ka bɔ fo tamaro kɛmɛ na k'o tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n fa ni ne ye miiri k'a ye ko ko bɛ yen n'a bɛ kɛ du in kɔnɔ ne lamini ne de b'a sarisi bɛɛ lajɛlen ta e tɛ maloya e tɛ miiri e tɛ taasi tamaro kɛmɛ na han ko ka dugawu kɛ an fa ye n fa tiɲɛ na ko ne tigɛr'i la yɛrɛ i bɔra jɔnni ta binni ka bi lamini ala k'an bɛɛ sɔn hakili ma amina nka n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna f'i k'a dɔn k'a fɔ ko saraka dɔgɔya tɛ yen mɔgɔninfin i ye fɛn o fɛn ŋaniya ta k'a bɔ mɔgɔ wɛrɛ kama saraka la a minɛbaga ye ala de ye wa tamaro o ye alijinɛ yiri dɔ ye ala k'a saraka fantan dalaga tɛ ban walayi e y'a e bɛ to tan o ma lankolon bilalen Biriba. Bye. Eh, Lamine. Basi t'i la kun. Eh, basi bɛ n na. Ne tun b'a la ka taa e yɛrɛ de fɛ yen. O ka di kɔni. A man di Jeliba. Eh, mun na? Jeliba o. Ne b'e ɲininka o. Kɔrɔya kun yɛrɛ ye jumɛn de ye? Lamine. Kɔrɔya kun ye hakili de ye. Hakili. Komi e bɛ cucucu la n kɔrɔ n fa nɔfɛ. munna e t'a fɔ a ɲɛna k'a ka hakili sigi munna e tɛ hakilina ɲumanw don a kɔrɔ ne b'e ɲininka tuguni balimaya kun ye jumɛn ye balimaya ye fɛnba de ye a juru kelen o kelen a bɛ fo larosi la maa kelen man ka fɛn tigɛ a la e maa min mana kɛ sababu ye ka juru dɔ tigɛ a la Alawutala bɛ ko da i kan i ma sigi ni ko min ye maa min bɛ balimaya fara o tigilamɔgɔ ni kɔlɔlɔ tɛ ban wa o ni lebu tɛ ban hmm. aa ah, jeliba eh, i bɛ dɔɔnin dɔn n yɛrɛ hakilila ye i t'o fana dɔn nka i b'o fana dɔn nka ne ni n fa ka balimaya a bɛ n'ala n'a kira cɛ a bɛ fara bi ɲinan kɔni ɲinan an fa ka saraka bɔ walayi bila a bɛ fara n'a fɔra e k'a ta k'a lajɛ ɲinan a san wolonwula de san o san ni an ka cɛkɔrɔba ka saraka bɔ bɛ kɛ ne de bɛ jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen a misi ne de b'a san e, e, malo bɛ tobi ko ko ne de b'a wari bɔ nasɔngɔ bɛ di ko ne de b'a a nasɔngɔ ale ale ale ale bɛ se ka sigi a ta kɛ fuwariya ye cogo di. n fa. han kana n'i ta n fa fɛ ne lamɛn sa. ee jeliba ne lamini ye n kali ala la bi ni ɲinɛ kɔni ɲinɛ ɲinɛ sarakati bɔyɔrɔ la ni ma wayiba bɛɛ lajɛlen ɲini k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔden ta dɔrɔn filɛ nin ye lamini duwawu ɲini na n'i ye ko o ko kɛ o y'i ka kɛta de ye bɛɛ lajɛlen n'i se de don ɲɛnamaya la kana na n faga olu ko ninnu jate n'i y'a ye e bɛ k'a kɛ bi ala de sɔnna e ka k'a kɛbaga ye

jeliba ko o ko bɛ ban o bɛ dɔn kabini a daminɛ n fa ka sɛgɛn ye n fa ka fugariya ye ban kuma tɛ na wa f'i k'a dɔn k'a fɔ n'i m'i cɛsiri walayi bi de bɛ minɛ ka di cɛsiriw ma o b'o kɛ o b'i kɛ u ka cɛsirijala ye ne ye n cɛ de siri koyi ne ye baara de kɛ n wɔsi la n fa i bɔra ka nin min kɛ nin de ye cɛya ye ka se t'u ye ka sabali maa o maa n'i sabalila ala kama alawutala b'i wasa kana na nin ko ninnu digi i yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen dara an kuntigi kan a y'a bɛɛ lajɛlen to ye ala kama n'i ka ko bila ka ala kɔnɔ ala b'i ka kɛlɛ kɛ don janya fara surunya kan kana nin kɛ kuru y'i kɔnɔ kuru min bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka balimaya fara nka i jija a ka kɛ kilisi i kɔnɔ kilisi min bɛ na ni ŋaniya ye ŋaniya min bɛ se k'aw bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye bɛn de ye ala k'i n'i balimakɛ kan bɛn ne bɛ siran ɲɛ jeliba ne ye miiri buwa kumakan de kama ne bɛ n fa to yen ne n fa sɛgɛnna n'i ye se kɛnɛ ye bi n bɛ lamini kɛnɛ minɛ n b'a ɲimi mɛ cɛkɔrɔba taatɔ ye kuma minnu fɔ n ɲɛna o de kama n b'a to yen hali sisan cɛkɔrɔba ka kumakan kelen o kelen i jija a bɛɛ lajɛlen ka to i kɔnɔ i b'a fɔ tɔnkɔnɔ kilisi nin de ye sɛbɛ ye nin de ye dusu ye nin bɛɛ lajɛlen kunbɛn kɛ i b'a fɔ i fa y'a kɛ cogo min na alawutala b'i wasa ɲɛji min filɛ ka bɔ m'a dɔn dusu ɲɛji don ɲɛji gansan tɛ balimaya tuguli sira o ɲɛji de ye nin ye i ye cɛɛ de lamini i ye cɛɛ de ye

Seri a kɛra cogo di tan e ka n to tele filɛ la dɔrɔn ka wuli k'i ɲɛ kumu ka n'i sigi yan han mun de kɛra a ɲɛfɔ n ɲɛna kɛ Danbele an ka diretɛri ka waa kɛmɛ de tun bɛ ne bolo o de tununna a ka mesaji de jiginnen filɛ ne kun ko ne m'a ka wari ɲini k'a d'a ma sini k'a bɛ taa ne datugu seri o tɛ ɲɛkumu kun bɔ bi tile ma bin fɔlɔ o an bɛ se ka waa kɛmɛ ɲini k'a d'a ma n'an m'a sɔrɔ yanni sini cɛ fɛnɛ ne bɛ taa kaso k'i nɔ la Danbele tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne dar'a la bi k'a fɔ k'e bɛ ne fɛ ne tun b'a fɛ k'a lajɛ de i ka fɛ bɛ degere min na dɔrɔn sinɔn wari fosi de tɛ ne bolo kuma tɛ k'a to yen

An ka ne ta to sini na. Ee sini wa? An ka nin kɛ bi sa. Ɔ i ɲɛ tugu. Ka n ɲɛ tugu? Ala kama sa a to n ka n ɲɛ yɛlɛ. Ok i ɲɛ yɛlɛ. Ok. Jarabi, jarabi, jarabi kanu gɛlɛman de

N bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa ji ko la sa y'a mɛn t'a la an yɛrɛ bɛ minɛn ko ɲɔgɔn fɛ bi i kelen t'o kɛ fiyewu ayi i lafiya bi sa e ayi i deli la aa to ji kɛ fiɲɛ na fɔlɔ awɔ n y'a mɛn

N fa e y'o kɛmɛ naani nin ta de ye ne taara'o kɛ k'ale ta de ale tɛ maloya n fa i bolo de kun sa n'i b'a fɛ ka kalabanci bi i b'a bi fo k'a tɔn da ne de bɔra ka kɛmɛ naani bila sisan sisan ka bɛn ka taa dugu wa ni samara min bɛn e sen ma i nana i sen don a kɔnɔ yen ka tɛmɛ ka taa sira bɛ di fɛn fɛn bɛ son du in kɔnɔ n fa e de b'a ta

tɔnɔ dɛ i ye nin min kɛ i jo t'a la e bɛ se ka na wari bila du kɛnɛ ma cogo di k'e b'i kɔrɔkɛ kɔrɔbɔ ni o ye e yɛrɛ ni ala cɛ o ka kan tɔnɔ dɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mankan misɛnnin fɛn fɛn bɛ du in kɔnɔ yan nɔ walahi e de don a jubaju bɛɛ e de ye wa n'i dun m'i cogo dɔn an bɛ denw de sɔrɔ nin kɔnɔna na o bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ni nin y'a to ala tɛ ka den nɔgɔya e ni de walahi aa fatumata zaraw

Sabalala salamu alekum a somɔgɔw salamalekum wa ne ye fo de la i m'i ka ko nin daminɛ wele kun f'an ɲɛna fɔlɔ e ka ko bɛɛ kɛlɛ de awa diɲɛ sinsinbere dɔ ye tiɲɛ ye nka ne ɲɛ b'e la cogoya min na tiɲɛ lamɛnni ɲɛ t'e kun kuma t'a tulo ma he he n t'a deli i fɛ dɛ ni min bɛ i t'o fɔ jɛ o jɛ ni tiɲɛ fɔ t'a la kun t'o jɛ la kalo fila kɔnɔna na cɛ fila de bɔra e nɔfɛ e banna fila bɛɛ la kunu fana n tulo b'a la ko cɛ dɔ bɔra e nɔfɛ E bɛ ko ko don yɔrɔ n'o bɔ yɔrɔ caya i k'a dɔn ko garijɛgɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye kuma bɛɛ e tun man kan ka ban nin garijɛgɛ in na diɲɛ girin bɛ ban e b'a dɔn min bɛ laban o ye furu de lala taga ka segin bɛ gɔn de ma n'o tɛ kulu b'a nɔ la n'i sigara i bolo la i b'a sumusumu de ne filɛ de n ka bon n cɛ ka ɲi wa dawula bɛ n na hali n'i ye ne ye i b'a dɔn ne tɛ gala ne de bɛ lɛnkɛ cɛ la n'o tɛ cɛ tɛ lɛnkɛ ne la dɛ i ko garijɛgɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye siɲɛ fila a dun bɔra ne ye fɔ siɲɛ saba e min datugulen don cɛ de la k'i ɲininka ko mun b'i kɔ ni kuma sugu ninnu man di ne ye i y'a mɛn wa

Ee e tun nana yan ka tunu wa e de bɛ mun na yan ne ba dɔgɔnin ne tɛna minɛ ta ye o de nana ne bila yan nɔ jugusago yan ka ne bila yan e n'i ka malobɔrɔ de nana wa walima i nana cogo di ko malobɔrɔ de wa awɔ e tɛ tɔnɔ fa dɔgɔnin de yan ko ko mun e bɛ luwanse de la yan luwanse jumɛn ne yɛrɛ ta ye du in ye wa hali i sigilen filɛ yɔrɔ na ta ɲɛ bɛ nin batiman kura in na ne de y'a jɔ ɛɛ n bɛ min f'i ɲɛna i yɛrɛ ka kuma ko i tanti de ye jugu sago in ye ne de bɛ olu balo yan ne tɛ kɔngɔ bɛ a n'a cɛ bɛɛ lajɛlen faga yan i ka kuma faamu wa k'i kuma cogo dɔn e filɛ nin ye e e ma mara e ba bɛ cogo min na e fana bɛ ten de

Jaa mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ. Ahan. Ne fa, waso kɔni man di Ala ye. Han? Waso kɔni man di Ala ye. E de m'o fɔ ne ye a? Non nin ye n fa nɔ de ye. Ɛ n fa! N fa! N fa!